aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan siko yɛrɛ bɛ eh, kasa ka jumɛn na san karamɔgɔ sedu an ka siko bɛ cogo di Uh, karamɔgɔ Alu, an b'a fɔ de ko bi a bɛ jagoya an ka an ka ɲɔgɔn lasegi kɔrɔlen ma. Bari an setɔ don ɲɛnkɔbali ma. Tɛmɛsira man ca kelen de don. An ka kan k'an sin ka sɔn. an bɛ mɔgɔya sariya sɔsɔli min na a tɛna to o ma fewu bari bi eh, colonisation ye an kɛ jɔnmɔgɔw ye an hakili la an fari la ani an kɛcogo la hali denmisɛnninw yɛrɛ b'a fɔ ne ma ko eh, ne bɛ mun na sɛnɛko nin na ko ni n kun y'o kɛ ko wɛrɛ la ko ɲaman kɛra fɛn ye ne ko n ko kuma ko ne ma kɛ fɛn ye de olu yɛrɛ bolo ko ne ma kɛ fɛn ye ɔ bari olu bɛ fɛn jate mun ye eh, soba dɔ ka k'i bolo dugu kɔnɔ ɛɛ mɔbiliba ka k'i bolo ɛɛ warimugu ka k'i kun ɔ miiri la ɛɛ sisan denmisɛnninw b'o de jate k'i kɛra fɛn ye ɔ k'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ kɛ fɛn ye ka sɔrɔ duuru t'i tɔgɔ la duuru t'i kun bari an ka mɔgɔya ni fɛnko olu ti ɲɔgɔn ka sira la Ɔ a kɛli min kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko fɛn de ye sɔrɔ ye wala nafolo ye o kɛra filiba de ye o dun tɛna se ka to a ma fo an ka segin an kɔ ka baara de kɛ alu eh, diina bɛɛ y'a fɔ ko mɔgɔ ka kan ka bato kɛ ɔ miiri la diina y'u tɔ to min na n'i ye silamɛya ta a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko seli sun jaga heji k'o de ye bato ye nka bato ma dan yen bato ye baara de ye ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka se i ka denbaya kɔrɔ o bɛ kɛ cogo o cogo yɔrɔ o yɔrɔ o ye bato ye mun jagoyalen don niman kelen kelen bɛɛ kan bari ni bɛɛ ye juru sarala de ye k'a kun kɛ balola juru de la mɔgɔ yɛrɛ cogoya la a natɔla ka fɛgɛn ka se hakɛ la kalo kɔnɔntɔn kɔfɛ san kɔnɔntɔn a ka sɔrɔ ka se a yɛrɛ kɔrɔ ka se k'a tɔgɔlako kɛ o kɔrɔ ko ko i b'o bɛɛ kɛ juru de la i ka kan ka mun sara a ɲuman na juru o sarako ɲuman mɔgɔya la a bɛ fɔ o de ma ko bato bato o de tɛ yen ni baara tɛ baara tɛ yen n'a ma farikolo sɛgɛn baara tɛ n'a ma hakili sɛgɛn baara tɛ se ka kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la k'a fɔ ko fari ma bɔ a kalama eh, alu n'o kɛra o kɔrɔ ko ko baaratigi ka kan k'a yɛrɛ ɲininka wala sɔrɔtigi ka kan k'a yɛrɛ ɲininka ni fili tɛ yɔrɔ dɔ la bari ka sɔrɔ kɛ fɛn na i ma sɛgɛn min na o ti wele ko sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ ka kan ka ɲini o la o la bi an siran kojugu farikolo sɛgɛn ɲɛ o de nana an kɛ sɛnɛ bɔli la a ba la ko angɛrɛ n'o tɛ dugukolo b'a yɛrɛ dilan de ka sɔrɔ a ma foyi ɲini ɛɛ alu i b'a daminɛ bamakɔ yan fo sikaso fura b'a bɛɛ la bin b'a bɛɛ la n ko bin ye ala sɔn de bin tɛ falen yɔrɔ bɛɛ o n ko bin ye nafolo de ɛɛ n ko bin bɛ yɛlɛma ka kɛ sogo ye k'a dun ɔ ni ala ye mali bɛɛ kɛ bin ye o kɔrɔ de ko ko ala tun b'a fɛ ka mali bɛɛ sɔn sogo dunta de la ɔ hakili dɛsɛ de b'a to ni an bɛ taa ta don bin na k'a jeni ɛɛ ka ta don yiriw la k'u jeni n'o tɛ ala sɔn de don a ti yɔrɔ bɛɛ bin min bɛ mali ni ɛɛ bamakɔ ni sikaso cɛ bamakɔ ni gawo cɛ bamakɔ ni kayi cɛ ɛɛ bamakɔ mali teritwari bɛɛ kɔnɔ yiri ni bin min b'a kɔnɔ ni an tun sera a lamarako ɲuman na a bɛɛ tun bɛ yɛlɛma ka kɛ sogo de ye an bɛ balo a la an bɛ misiw balo a la an bɛ sagaw balo a la an bɛ baw balo a la an bɛ kɔnɔ sɛlakaw balo a la k'a bɛɛ sɔrɔ fu ni ala bɛ bin ni yiri mun di an ma ye nka alu ni hakili tɛ mɔgɔya tɛ an y'o bɛɛ de to yen ko an bɛ sɔrɔ nɔgɔman fɛ ɔ ka taa an kɛ kungo kan k'a lajaba ka taa ko an bɛ sɛnɛ fɛn ɲini na Ɔ k'a masɔrɔ fɛn ɲini yɛrɛ tɛ bari i fanga ka kan ka se ka ɛkitari kilancɛ min baara ɔ i bɛ jɔn o la ka t'i kɛ ɛkitari duuru kan ɔ n'i y'i kɛ ɛkitari duuru kan o tuma na sa i bɛna angɛrɛ ɲini angɛrɛ sɔngɔ bɛ bɔ o sɔrɔ o la i bɛ binfagalan ɲini binfagalan sɔngɔ bɛ bɔ o sɔrɔ o la ɔ i bɛna bagaji ɲini bagaji sɔngɔ bɛ bɔ o sɔrɔ o la alu min mana to i bolo n'i y'o dun ɔ i bɛ tɔɔni min sɔrɔ k'o feere i bɛ t'o don farimasi la fura ɔ alu o tuma na o sɔrɔ min farala kan o tɔnɔ ye jumɛn ye a kɛbaga kan ni a y'a sɔrɔ sɔrɔ tɔnɔ nɔfɛ ko don fɛn t'a la o tɔnɔ ti a la ɔ o tuma na nata y'an bila kɛnɛba minnu labaarali la an b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye k'u ka o nataw de jigi ka na kɛnɛ dɔgɔmaninw na u bɛ min sɔrɔ kɛnɛ dɔgɔmaninw na o de nafa ka bon ka tɛmɛ u bɛ mun ɲini na kɛnɛba kɔnɔ Bari i bɛ mun ɲini kɛnɛba kɔnɔ ka sɔrɔ farikolo tɛ se k'a ma nɔ i bɛna o de dafa ni tɔɔrɔ ye tɔɔrɔ o dun bɛna taa ni i ye a ta ko don i ma bari angɛrɛlasɛnɛ bi an bɛɛ tigɛlen don a kan k'a fɔ ko fɔlɔ a tɛ se ka mara n'a marala a bɛ tiɲɛ o ye a suman yɛrɛ ye o y'a nakɔlafɛn yɛrɛ ye ɛɛ n'i y'a kɛ to ye wala i y'a kɛ na ye alu ni firigo t'i bolo o fana tɛ se ka mara bari n'a marala a bɛ tiɲɛ ɔ n'i ye nin tiɲɛta ninnu fara ɲɔgɔn kan min ma tiɲɛ k'o dun ɔ o de dunlen bɛna daminɛ furudimi na ka na kunkolo dimi na ɔ ka na sen dimi na ka na kɔnɔ dimi na alu banabaatɔ dun tɛ se ka sɛnɛ kɛ banabaatɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ dɛ ɔ ni banabaatɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ ni e yɛrɛ ka dumuni kɛra bana ye o tuma na e si sɔrɔtɔ cogo di k'i to sɛnɛ la e ka fanga sɔrɔtɔ cogo di ka se ka sɛnɛ kɛ ɔ o kɔrɔ de ko n'i ma fara angɛrɛ ni pɔsɔni na ɛɛ alu i ka sɛnɛ si man ca i yɛrɛ si man ca i ka foro si man ca an dun b'a dɔn k'a fɔ ko an ye dugukolo nin sɔrɔ tiɲɛ de ye an si m'a dilan an ma na n'a ye hali a bɛ fɔ min ma ko dugu lanpɛsi n'o y'a tu tigɛbaga ye o ma na ni dugukolo ye a ye mɔgɔw kɔn sigi de la ɲɛmɔgɔya dira a ma o la ɔ ni an y'a bɛɛ tiɲɛ ni a tiɲɛfɛnw ye ni bagaw ye ɛɛ ka dugukolo bana alu foro min bɛ bi ni furudimi b'o la o foro ka ca ni a sɛnɛbagaw ye foro min bɛ bi ɛɛ ni kɔnɔdimi ni kunkolodimi bɛ forow yɛrɛ la o foro de ka ca bi ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan ɛɛ alu foro min bɛ bi ni olu bɛ saya dakun na o foro de ka ca bi ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan o tuma na sini sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn san nataw sɛnɛ bɛna kɛ min an bɔnnaw bɛna u biri min ni an y'a bɛɛ tiɲɛ k'a ban an b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye k'u ka nata lasegin ka na n'a ye mɔgɔ bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ angɛrɛ tɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ binfagalan tɛ bari ala ye angɛrɛ min di an ma ɛɛ o b'an bɔ n'an y'a k'a kɛcogo la sɛnɛfɛn foyi tɛ lafili a foyi tɛ tiɲɛ Ɔ an bɛ se ka o misali surumani min di o de ye fɛn o fɛn bɛ bɔ dugukolo la si tɛ fɛn tiɲɛta ye fo ni a kɛbaga yɛrɛ y'a lawuli a tiɲɛli ma ka kun kɛ n'i taara fura tigɛ ka yiri tigɛ ka waga bɔ ka kaba sɛnɛ ɔ kaba ɲama ɲama o ye dugukolo sara de ye i ka kan k'o to dugukolo bolo ka na ni kisɛ ye i mago bɛ kisɛ de la ka o dun N'i y'a kɛ seri ye i y'a kɛ mɔni ye i y'a kɛ ɲɛɲɛ ye i y'a kɛ basi ye i b'a dun de alo n'i y'a dun farikolo bɛ dɔɔnin dɔrɔn de t'a la a bɛ tila k'a tɔ lasegin a mako tɛ se min ma o tɔ min bɛ lasegin an k'o fara ɲɔgɔn kan k'a lasegin kabaforo kɔnɔ kaba bɔyɔrɔ la o bɛ kabaforo dugukolo bɔ ka sɔrɔ an ma fɛn wɛrɛ ɲini i bɔra ni kaba min ye foro kɔnɔ n'i y'o nɔgɔ lasegin foro kɔnɔ o y'a nɔrɔ bilalen de ye n'i bɔra ni kaba kala ni a bulu ye i jija ni misiw y'a dun i ka tila k'a nɔgɔ lasegin k'a latoli k'a di dugukolo ma o b'a bɔ alo n'i ye dugukolo sariya labato ka kuruntuw labato a kɛcogo la dugukolo mako t'i nɔgɔ la ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ e yɛrɛ ye min dun ka balo n'a ye ka mɔgɔya kɛ n'a ye alo don dɔ bɛ se i mako bɛ ban o fana la n'i mako banna o la o fana bɛ tila ka lasegin duguma tuguni ɔ an b'a fɔ o ma sa k'a su ɔ suw bɛ lasegin o tuma dugu bɔnɛna jumɛn na foyi ɔ nka n'i taara angɛrɛ ɲini ka binfagalan ɲini ka bagaji ɲini ka na o kɛ dugu kan o tɛ dugu lɔnko ye fefefefefewu o kɔrɔ ko ko i y'a dabɔ dugu kɛlɛli kama mm. i y'a dabɔ a tɔɔrɔli kama wa i y'a dabɔ a fagali kama ɔ o la mm-hmm. an b'a jigi k'a fɔ k'o bɛ sɔrɔ a dɔnbaliya fɛ n'o tɛ sɛnɛkɛla si nata tɛ i bɛ sɔrɔ kɛ min na k'o tiɲɛ i yɛrɛ ma
Nin jɛmukan labɛnna nakɔ biw an'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn